Baile ó Cleachtadh 8.2 aréir, Caibidil 18, Téacs agus Trialacha 2 agus táimid ag féachaint ar Cheist 15 anois. Ok, so sin é. Now, féachann sé seo beagáinín difriúil mar níl gach rud ar taobh amháin cothrom le náid. So anseo caithfimid an cothromóid a atheagrú le go mbeidh taobh amháin cothrom le nialas. Ok, so sin an chéad rud. Ní raibh sé sin le déanamh againn sa chéad cheist a bhí againn aréir. Bhí gach rud ar taobh amháin cothrom le nialas nó náid cheana féin. But le haghaidh é seo, caithfimid é a atheagrú. So an rud atá ag cur isteach orainn ná an trí seo. Ba mhaith linn go bhfuil a náid anseo. So, cuirim lúide trí le gach taobh agus scríobhaim ansin, trí X cearnaithe móide cúig X, lúide trí, cothrom le, cealaíonn siad sin amach, so tá mé fágtha le náid anseo. So anois, tá gach rud ar taobh amháin cothrom le nialas, cothrom le náid. OK, so ansin, caithfidh mé an taobh sin den a fhachtóiriú go hiomlán. So caithfimid é seo a fhachtóiriú. So, ar dtús, caithfidh mé an fachtóir coiteann is airde a thriail. Now, níl aon rud a théann isteach in san uimhir 3, 5 agus lúide 3. Agus níl aon athróg a théann isteach in X cearnaithe X agus gan aon rud. OK, so níl aon fachtóir coiteann.

trí faoi lúide trí but is é sin an rud céanna just in ord difriúil so cuirimid amach é seo scriosaimid amach é sin ok so anois an bhfuil aon rud a suimíonn suas chuig pardon An bhfuil aon péire fachtóirí anseo, gabh mo leithscéal, a suimíonn suas chuig móide a cúig? So, féach anseo, lúide a naoi, móide a haon is lúide a hocht. Naoi lúide a haon, sin ocht. Lúide trí móide trí sin náid trí lúide trí sin náid so níl aon rud a suimíonn suas go dtí móide cúig so ní oibríonn an bosca so anois caithfimid dul go dtí an foirmle ok so anseo 3x cearnaithe móide 5x lúide trí cothrom le náid so tá a cothrom le trí Tá B cothrom le móide 5 agus tá C cothrom le lúide 3. OK, so féach anseo, tá mé ag cur an highlighter ar an móide C cothrom le lúide 3. It's an-tábhachtach cos an-chuid daoine déanann siad dearúd ar an lúide anseo agus just cuireann siad C cothrom le 3, which is mícheart. So C cothrom le lúide 3. So más iad sin na ABCs, tá an X, chun é sin a thógáil anseo, ah but fágfaidh mé é. Ok, so tá X chun a bheith cothrom le lúide 5, ok, so sin an B, lúide 5, móide nó lúide, and then B cearnaithe is 5 cearnaithe, lúide 4, fá A is 3, and C sin lúide 3. Go léir thar dó fá trí. Ok? Arís, tá sé an-tábhachtach go bhfuil an lúide 5 seo roinnte ar an dó fá trí chomh maith because an-chuid daoine, fágann siad amach é. Ok, so lúide 5, móide nó lúide, 25, cuir seo i d'áireamhán nó déan é i do cheann but déan cinnte go bhfaighidh tú é i gceart. Ok, lúide fá lúide sin móide, ceathair fá trí sin dó dhéag fá trí sin tríocha sé. Go léir thar sé, Dó Fá Trí Sé, lúide 5, Móide nó Lúide, fiche cúig agus Tríocha Sé sin seasca a haon. Agus go léir roinnte ar sé, So anois an áit chun é a chur isteach i d'áireamhán. Agus deireann sé.

374946 nó is féidir leat just brú ar back, the back button agus brú ar nuair a shroicheann tú an áit seo just brú ar DEL, delete agus cuir isteach lúide so ionas go bhfuil é seo agat, lúide 5, lúide fréamh chearnach 61 thar 6 so ansin brúigh ar cothrom agus beidh. agus S go D, so ansin you have lúide 2.135041613 agus ceart go dtí dhá ionad deachúlach atá ag teastáil uainn, so cuirimid an bosca timpeall an chéad dhá ionad, tá sé sin cúig nó níos mó, so téann sé sin suas, tá sé sin cúig nó níos mó, so téann sé seo suas chomh maith. So tá ag an deireadh 0.47 nó. Lúide 2.14. So sin iad ár dá freagra, ár dhá fréamhacha nó ár dhá réitigh, okay? Roots or solutions.